salamualeykum an balimaw an b'aw fo kosɛbɛ k'aw waleɲuman dɔn aw denkɛ n'aw balimakɛ mankan don abudulayi fofana ni mɔgɔ caman bɛ n wele sanfɛ bi an sɔmina ko dɔ la an bɛna an balimaw dɛmɛ k'u lasɔmi o ko in na avertissement n'an bɛ mali bila mɔgɔ ye aw b'a fɔ ko aw b'a fɔ ko non k'an bɛ mali bila mɔgɔ ye n'an tɛ mali bila mɔgɔ ye an k'a fɔ ko oui an tɛ mali bila mɔgɔ ye bi kuma dɔ bɛ yen ko dɔ bɛ yen n bɛna min yira an balimaw bɛɛ lajɛlen na min bɛna mɔgɔw dabali ban kosɛbɛ a ye video partage n'i bɛ mali fɛ k'an t'a bila mɔgɔ ye a ye oui bila ne ye mɔgɔ min tɛ mali fɛ aw i bɛ se k'i ka non bila ali badara jakite i folen don amadu tarawele i folen don kemisɛn fofana i fana folen don kosɛbɛ mamadu gori i folen don aw bɛɛ lajɛlen folen don paji sanfɛ gari i folen don kosɛbɛ a ye video partage wuruzew danbele i folen don bakari wuruzew danbele ayiwa ali ture ale ye oui bila k'an tɛ mali bila mɔgɔ ye an y'o de fɔ an bɛ bɔ kuma o kuma an bɛ kuma mun fɔ an na an bɛ fɛn min yira mɔgɔw la an ka jamana in kanu an ka kɛ jamana in fɛ an ka hɛrɛ b'o de la hali zon minnu bɛ yen k'u bɛ sonyɛni kɛ u k'a dɔn ko n'u ye sonyɛni kɛ pour que u ka se k'u ka denbaya yɛrɛ diyabɔ u ka se k'u ka dugu diyabɔ o k'a sɔrɔ dugu de bɛ yen ni dugu tɛ yen i b'i sigi min i bɛ mun dun i bɛ mun kɛ an b'a ɲini aw fɛ aw ka video partage kosɛbɛ n bɛna avertissement dɔ de di bɛɛ lajɛlen ma sisan sisan sisan an bɛ yɔrɔ min na mali kɔnɔ an bɛ wagati kelen mun na o bɛ ɲini k'an naɲinɛ faransi kɛlɛ kɔ maliyɛnw faransi kɛlɛ an mɔden minnu bɛ ka na an kɔ an fufafu minnu bɛ ka na an kɔ olu bɛna nin kɛlɛ in kɛ solution t'a la u bɛ kɛlɛ in kɛ kɛlɛ min bɛ yen ka kan ka kɛ n'an m'an kɔlɔsi an bɛ ka kɛlɛ in tiɲɛ k'a sɔrɔ kɛlɛ in yɛrɛ ma daminɛ anw mɔkɛw olu ye kɛlɛ min bila anw ye an bɛ ka dɔ kɛ o de la turu ma se anw yɛrɛ ka kɛlɛ ma fɔlɔ yɛrɛ parce que an nana a sɔrɔ tubabuw dabirilen don an jeli la an nana a sɔrɔ tubabu ko k'an bɛ ka min kɛ o tɛ hadamadenya ye an nana a sɔrɔ tubabu ko k'olu de y'an kolonize an fufafunw dɔw sɔnna u bolo an mɔkɛ dɔw sɔnn'u bolo an fa dɔw sɔnn'u bolo anw ka nin génération de ko bi k'an tɛ sɔn tubabu bolo wa baara de bɛ an bolo n'an y'a dɔn ko baara b'an bolo an b'an ko kɛcogo dɔn k'an ko kɛɲɔgɔn dɔn k'an ko kɛ yɔrɔ dɔn mun de bɛ yen sisan ce qui est très important maliyɛnw an kan ka video minnu partager an k'o ɲini k'o dɔn maliyɛnw an kan ka vocal minnu partager an k'o ɲini k'o dɔn jatigɛwale tigilamɔgɔw bi olu bɛ ka na anw ɲɛkɔrɔ ka vocal dɔw bila an kɔrɔ ka video dɔw bila an kɔrɔ ka baara dɔw kɛ an ɲɛkɔrɔ min bɛ an naɲinɛ main invisible kɔ bolo min b'u kɔfɛ k'u pousser k'u kɛ an kan maliyɛnw a ye kuma in lamɛn marifa min bɛ nin tiɲɛnikɛla ninnu bolo jatigɛwale tigilamɔgɔw bolo jɔni bɛ k'a d'u ma jɔni bɛ k'a kɛ danaya min bɛ yen k'u bɛ k'a sɔrɔ jɔn bɛ ka danaya in d'u ma jɔn bɛ k'a kɛ maliyɛnw ne bɛna kuma min fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ye kuma in lamɛn a ye nin video partager kosɛbɛ nin wagati tiɲɛnikɛlaw jatigɛwale tigilamɔgɔw u ka vocal partageli u ka foto partageli u ka video partageli n'an m'a dabila n'an m'a dabila an b'an bolo su an yɛrɛ ɲɛ la parce que problème ye min ye nin wagati kɔnɔ communauté internationale tɛ ka jalakili kɛ fɔlɔ an k'an pɛrɛ k'u bɛ tila ka jalakili kɛ u bɛna jalakili kɛ mun na u bɛna mun fɔ ko mali faamaw wulila ka taa maliden dɔw faga u bɛna a fɔ solution t'a la parce que u y'a fɔlɔ fɔ a ma diya u la mɔgɔ minnu bɛ ka na tiɲɛni kɛ jɔnw b'u kɔfɛ k'u pousser k'u bila tiɲɛni na u bɛ ka tiɲɛni kɛ mun na tiɲɛni in bɛ ka na kɛ pour que an kan ka baara min kɛ an bɛ bal'o la maliyɛnw n bɛna kuma dɔ fɔ aw ye depuis transition don dan fɔra ko transition bɛ dan nin don ma a bɛ ban nin don a bɛ ban nin wagati jamana in dɛmɛli dɔw ɲinɛna a kɔ niyɔrɔ ɲini daminɛla fanga ɲini daminɛla u bɛ jamana in denw fara fara cogo min na o daminɛla u bɛ jamanadenw yɛrɛ bila insécurité kɔnɔ cogo min na o daminɛla jɔnw bɛ k'a daminɛ main invisible bɛ kɔfɛ walahi tubabu kɛlɛ man nɔgɔn dɛ tubabu kɛlɛ tɛ kuma mugu ye ka tubabu kɛlɛ k'i bɛ lafiya e b'i sen bɔ lafiya la ka tubabu kɛlɛ k'i b'i diyaɲɛ ko kɛ e b'i sen b'o la ka tubabu kɛlɛ k'a fɔ fɛnɛ ko e b'i sago fɔ e b'i sen b'o la système asimi ale tɛ kuma mais a bɛɛ tɛ boboya fɛnɛ ye fugariya tɛ a tɛ kuma a tɛ se kuma la mun de bɛ yen sisan sisan système dɔ bɛ k'i kunbɔ ka na mali kɔnɔ tubabu ka système de don mais tubabu yɛrɛ yelen tɛ politikimɔgɔ dɔw ka na ka jamanadenw fara fara société civile dɔw ka na ka jamanadenw fara fara maliyɛnw a ye nin kuma lamɛn dɛ tiɲɛnikɛla dɔw ka na ka jamanadenw fara fara mun de kan ka kɛ sisan an kan ka mun de kɛ ko o ko k'a bɛ kɛ sababu ye ka malidenw fara fara malidenw k'u kɔlɔsi o ko in na fininɔgɔ koyɔrɔ ye so ye i wolofa n'a ye fɛn kɛ n'a ma ɲa e bɛ se k'a bila sira ka sɔrɔ i ma t'a fɔ fɔcogo dɔ la n'i m'a kɛ kɛcogo dɔ la i woloba n'a ye ko kɛ n'a ma ɲa e bɛ se k'a bila sira ka sɔrɔ i ma t'a yira yɔrɔ dɔ la i m'a fɔ fɔcogo dɔ la jɔn de ye an fa ye bi jɔn de y'an ba ye bi mali de y'an fa ye wa mali de y'an ba ye an fa min ka kɔrɔ n'an fa bɛɛ ye o y'an ka jamana ye an ba min ka kɔrɔ n'an ba bɛɛ ye o y'an ka jamana ye o bɛ ka na ni système de ye bi tout de suite k'a lajɛ ka malidenw ɲinɛ mali kɔ fɔlɔ malidenw k'u yɛrɛ ɲini o bɛ ka na ni système de ye bi mali kɔnɔ minnu bɛ baara la k'u laɲinɛ u ka baara kɔ malidenw k'u yɛrɛ ɲini avertissement dɔ bɛ n fɛ ka di mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma mali ɲɛmɔgɔ fɔlɔ fo ɲɛmɔgɔ laban

k'a ye k'i nakun ye min ye bɛɛ k'i ta kɛ mɔgɔ si kana mɔgɔ si yɔgɔyɔgɔ ne filɛ bi n bɛ n ka baara la a ka di dɔw ye bi ne ka nin bila ni ne ye nin bila ka kɛ bɔlɔn kɔnɔ faden sagoya la u bɛ ɲinɛ ne kɔ u bɛ taa jɔn kɛlɛ sisan mɔgɔ min b'a fɔ k'u b'u bali bi ani mɔgɔ min b'a fɔ bi k'u bɛ mɔgɔw la sensibiliser nafa b'i la n balimakɛ nafa b'i la n balimamuso e fana kana i sigi n'i nafa ye k'i makun ko parce que ko dɔ bɛ k'a essayer k'i ladimi ko parce que ko dɔ t'i fɛ tari ko dɔ de fana bɛ yen minnu bɛ ka kuma dɔw fɔ min b'a yira k'e ka baara ko ti ka ye ayi dɛ n balimakɛ ni n balimamuso o tɛ dɛ o tɛ a gɛlɛyala kira ma an kuntigi muhamadu sɔlɔlahu alehi wasalama a ye kɛlɛ kɛ a ɲɛ kan a ye kɛlɛ kɛ a kɔ kan o wagati n'an ka wagati fana tɛ kelen ye o a y'a faso bila k'a faso bila k'a sababu kɛ ko juguya bonyara a ma mais est ce que a y'a yɛrɛ faga ko juguya bonyara a ma silamɛya min drapo b'a bolo est ce que a ye silamɛya drapo bila ko juguya bonyara a ma tɔgɔ min b'a la kiraya min b'a bolo est ce que a ye kiraya bila ko juguya bonyara a ma tant k'i bɛ ɲɛfɛ a bɛ f'i ma tant k'i bɛ ɲɛfɛ a bɛ k'i la e fana bɛ mun de kɛ bi i b'a lajɛ bonya min dar'i kan ala fɛ i b'i jɔ i jɔyɔrɔ la i bɛ bonya in kɛ fo a dan n kan bɛ bɛɛ lajɛlen de ma k'a daminɛ jamana kuntigi la fo jamana mɔgɔ laban minnu b'a fɔ bi k'u bɛ mɔgɔw la farafara aw bɛ ka terrorisiw ka baara kɛ minnu b'a fɔ bi k'u bɛ mɔgɔw la farafara aw bɛ ka faransɛw ka baara kɛ minnu b'a fɔ bi k'u bɛ mɔgɔw la farafara politiki mɔgɔ kolon minnu bɛ yen aw bɛ k'u ka baara kɛ minnu b'a fɔ bi k'u bɛ mɔgɔw la farafara jamana jugu minnu bɛ fan wɛrɛw fɛ aw bɛ k'u ka baara kɛ a ye video partage n b'aw deli ala kama a y'a partage kɔmɔ bɔkun ye dɔ ye maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen bi bɛɛ nakun ye bɛɛ nakun ye bi ka ko dɔ ɲɛnabɔ i faso la ala kama ala kama b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ yen mais ni ala kama fɛnɛ fɔra mɔgɔw ye il faut que an k'o yɔrɔnin walawala ala kama yɛrɛ ye jumɛn ye k'a kɛ k'a ɲa o de ye ala kama ye k'a fɔ k'i b'a kɛ fu zéro franc ten o tɛ tiɲɛ ye dɛ parce que n'i ye ɲumanya kɛ bi n'i ye ɲumanya kɛ bi ɲumanya baraji de bɛ d'i ma wa n'i taara jagofɛn san k'a feere n'i ye tɔnɔ sɔrɔ tɔnɔ y'i ta ye wa n'i ma tɔnɔ yɛrɛ fana sɔrɔ n'i y'a kɛ k'a ɲa baraji b'i bolo ne bɛ mun fɔ maliyɛn ye dimi kun ne bɛ min fɔ maliyɛn ye gɛlɛya kun ne bɛ min fɔ maliyɛn ye tɔɔrɔ kun ne bɛ min fɔ maliyɛn y'a ka halalaya a y'a confirmer walayi bila maliden bɛɛ ye halala ye mɔgɔ tɛ se ka bɔ mɔgɔ bɔ maliyɛnya la o ayi den fila de bɛ mali kɔnɔ maliden ani maliden ɲuman n'i bonyara dɔrɔn i ka juguya tɛ fɔ sinon maliden jugu ye maliyɛn de ye wa maliden ɲuman yɛrɛ fana ye maliyɛn ye mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛ na ni ko dɔ ye ko min bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ farafara i ye maliden juguya kɛ i ye maliden kolonya kɛ i ye tiɲɛni kɛ mɔgɔ o mɔgɔ k'i ye maliden ɲumanya kɛ i sara bɛ ala de bolo parce que o fana ye limaniya dɔ de ye diinɛ ma bɔ diinɛ la koyi mais minnu b'a fɔ k'u b'an bali ka sunɔgɔ e ye ko dɔ kɛ ko min y'olu diyaɲɛko ye n'i y'u ka video partage n balimakɛ i kɔlɔsi sinon i bɛ k'u dɛmɛ minnu b'a fɔ k'u bɛ jamana in ci n'i y'u diyaɲɛko partage n balimakɛ n balimamuso i kɔlɔsi sinon i bɛ k'u dɛmɛ minnu b'a fɔ jamana in tɛ taa ɲɛ n'i y'u ka kumakan wal'u ka video wal'u ka sɛbɛnni partage n balimakɛ i b'i kɔlɔsi sinon i bɛ k'u dɛmɛ mɔgɔ joli nana mali kɔnɔ ka taga mali to yen modibo keyita nana kɛ jamana perezan fɔlɔ ye ani mɔgɔ dɔw ma bɛn a la o taara musa tarawele nana ka kɛ perezan filanan ye ani mɔgɔ dɔw ma bɛn a la u taara amadu tumani ture nana ka kɛ perezan sabanan ye ani mɔgɔ dɔw ma bɛn a la a taara alifa umaru kɔnari nana ka kɛ perezan naaninan ye ani mɔgɔ dɔw ma bɛn a la a taara ATT seginna tuguni ka kɛ perezan duurunan ye ani mɔgɔ dɔw ma bɛn a la u taara IBK seginna ka kɛ perezan avant dernier ye bi ani mɔgɔ dɔw ma bɛn a la u taara jɔn ye perezan ye bi yanni an ka s'a ma ba ndaw kɛra perezan ye jɔn ye perezan ye bi asimi asimi bɛ taa mɛ a ka d'an ye asimi ka taa ka sɔrɔ mali lafiyara de e maliyɛnw anw ma dɔ kɛ vayiyɛn la anw ma dɔ kɛ ɲɔgɔn buruja la anw ma dɔ kɛ ɲɔgɔn coron na anw ma dɔ kɛ ɲɔgɔn lagosi la tiɲɛ don bɛɛ bɛ ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ bɛ bɛɛ bolo an tɛ tiɲɛ lajɛ tiɲɛ min nafa ka bon société ma an tɛ taabolo lajɛ taabolo min nafa ka bon société ma an tɛ gɛlɛya lajɛ gɛlɛya min bɛ yen k'a bɛ se ka an dɛmɛ pour que jamana ka jɔ an k'o gɛlɛya dɔw ta bi a gɛlɛyara wa a ka gɛlɛn dɛ foyi kan'i bila k'i dimina k'i ka kulu gosi foyi kan'i bila k'i dimina k'i ka bunteni ta foyi kan'i bila k'i dimina k'i k'i tigɛ don tasuma la ni ala ye gɛlɛya don i garisigɛ la i bɛ gɛlɛya kɛ mɛ gɛlɛya bɛ yen laɲini bɛ yen latigɛ bɛ yen laɲini bɛ yen balimaw a ka di ne ye ka kuma f'aw ye ka segin k'a f'aw ye avertissement mali cibagaw u bɛ ka yɛlɛ k'u sago bɛ ka kɛ an y'a mɛn an y'a ye minnu ko ko mali tɛ jɔ bilen minnu ko malidenw kɔngɔ bɛ tila ka bɛɛ faga minnu ko ko jamana in k'an bɛ wuli ɲɔgɔn kama u bɛ ka yɛlɛ a ye nin vidéo partager ala kama an k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn kanu ala kama an k'a lajɛ an ka jamana kanu gɛlɛya dɔ de bɛ yen f'a ka ɲɛfɔ yanni ne k'a fɔ n b'a bɛɛ détourner ka taa n'a ye n ka du la yanni ne k'a fɔ n b'a bɛɛ détourner ka taa n'a ye n ka kabila la yanni ne k'a fɔ n b'a bɛɛ tourner ka taa n'a ye n ka sigida la ne ka sigida bɛ jamana de kɔnɔ ne y'a to jamana kɔnɔ e k'a to jamana kɔnɔ an k'a to jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ wa a bɛ ɲa ne ka du bɛ jamana de kɔnɔ ne k'a to jamana kɔnɔ e k'a to jamana kɔnɔ an bɛɛ ka du bɛ dɔ sɔrɔ a bɛ ɲa ne k'a to jamana kɔnɔ e ne an ka kabilaw an ka du an yɛrɛw an bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la mais a gɛlɛyalen don tubabu bɛ ɲini ka yɛlɛ an na bi u tɛ ka kuma fɔlɔ k'u sago malidenw bɛna ɲɔgɔn farafara e n balimakɛ ni n balimamuso a sababu kana bɔ i la dɛ n balimakɛ ni balimamuso jamana wɛrɛw bɛ farafinna u bɛ ka yɛlɛ an na k'u sago bɛna sɔrɔ n balimakɛ ni n balimamuso i gɛlɛya sababu kana bɔ i la dɛ juguya min bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ yen k'u dɛsɛra k'a fɔra k'u tɛ se olu dɔw bɛ ka yɛlɛ ko fo tan an ka nin vidéo partager ladilikan kun fɔlɔ ye nin ye avertissement aw denkɛ n'aw balimakɛ abudulayi fofana mankan don ni bɛɛ bɛ n wele sanfɛ aw bɛ yafa n ma aw bɛ hakɛ to nin de tun ye n ka fɛla ye k'a fɔ pour que jamana kanu bɛ se ka se cogo min na jamanadenw ma an b'a fɔ salamu aleykum ni mɔgɔ min bɛ mali fɛ ko mali ka d'aw ye a ye oui bila mɔgɔ minnu tɛ mali fɛ a ye non bila depuis bi an b'a fɛ k'a dɔn malidenw ka détermination yɛrɛ bɛ position min na an b'a fɔ salamu aleykum